ko aw bɛɛ lajɛlen ka aw ni nin ɲɔgɔn tuma ko ala ye dugu ɲuman jɛ ko ala ka tile hɛrɛ bin ko ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ko ala k'an ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛnw ye ko wa ala k'an sutura k'an suturabaga ko kɛ ala ye an ka laɲini ye fɛn o fɛn ala k'a nɔgɔya ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen hali bi ala ka jamana in tin don an na hali bi jamana in jɔ dusu ala k'o don ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen

ɔ an y'o de fɔ olu mɔgɔw olu bɛ dɔ kɛ a tɔgɔ kɔnɔ arasako kɛlɛ la arasako juguyali la anw bɛ dɔ kɛ jamana jɔ la anw bɛ recherche kɛ pour que mun b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya wa jamanajɔ dusu an b'a ɲini hali bi k'o don jamana kɔnɔden bɛɛ kan pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya donc maliyɛnw n bɛ nalen ka na kumakan damadɔni fɔ maliyɛnw ye ɛɛ i b'a fɔ o bi kumakan in a bɛ mun de kan mali vraiment anw mago bɛ mɔgɔ fasuguya jumɛnw na wa ladilikan dɔɔni fana bɛ n bolo ka da CDR bɛɛ lajɛlen kan ani i b'a fɔ anw yɛrɛ videomaniw yɛrɛ yɛrɛ la i b'a fɔ ne yɛrɛ jeliba ne b'o o la n bɛ fɛ ka kuma o fɛn damadɔni kan ɔ kumakan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye vraiment o tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a fɔ an ka faama ninnu faama minnu b'anw kunna eh, maliyɛnw n'an y'a ta k'a jateminɛ faama minnu b'anw kunna nin tantɔ la c'est des vieux pères n'i ko ko vieux pères faama vieux pères fasuguya jumɛnw don faama expérience min b'u la a tɛ anw na wa expérience min b'u la a t'u duguma mɔgɔw fana la ni duguma mɔgɔw fɔra o bɛ mun de fɔ i b'a fɔ faama misɛnnin minnu fana b'olu duguma ɔ vraiment anw maliyɛnw anw kan ka jateminɛ kɛ mun de la sisan n'i y'a jateminɛ faama fɛn fɛn b'anw kunna ye tantɔ la cɛkɔrɔba fɛn fɛn b'anw kunna bi na anw kɛlen don k'a fɔ ka ko vraiment k'an bɛna an jigi da u kan u ka kɛ kandida ye bi ɔ maliyɛnw an b'a ta an b'a lajɛ dɔrɔn nin maaw la jɔn kelen de bɛ se ka anw ka afɛɛrɛ kɛ hali n'anw ye maa sɔrɔ ko min bɛ se ka an ka afɛɛrɛ kɛ an bɛ taa ye e tigi a tigilamɔgɔ a ka pase kun bɛ cogo di ɔ n'i dun y'an ka nin maa fɛn fɛn ta k'a lajɛ i bɛ taa ye nin kandida fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a ta k'a jateminɛ i bɛ taa ye a si ka pase man ɲi parce que munna a si ka pase man ɲi i b'a jate fana minɛ i bɛ taa ye san joli joli mali bɛ nin gɛlɛya kelen in kɔnɔ mɛ o gɛlɛya kelen a bɛɛ y'a participer ka tɛmɛ ɔ sisan o maa kelenw de bɛ yen bi ka k'olu bɛ fanga ɲini na ɔ maliyɛnw an t'a lajɛ dɔɔni an k'an ɲɛ yɛlɛ han anw mago bɛ maa fasuguya jumɛn na bi anw mago bɛ mɔgɔ la bi a zenama wa malijɔ dusukolo bɛ maa min kɔnɔ n'an ko ko malijɔ dusukolo bɛ maa min kɔnɔ maa min na bɛ se ka na ka na maliyɛnw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan k'a b'u kan ɔ o maa o bɛ sɔrɔ cogo di o maa kan ka kɛ jɔn ye ne jeliba ko ka ko o maa kan ka kɛ maa ye zeni mun ni jamana ka juru t'a la a ye bamanankan in lamɛn ka ɲɛ jamana ka juru tɛ zeni mun na dɛ anw maliyɛnw mago b'o o de la parce que ni jamana ka juru t'i la i bɛ se ka baara kɛ i hakili sigilen i bɛ se ka baara kɛ faama ka pression t'i kan ɔ an bɛ segin an kɔ dɔɔnin ni maa fɛn fɛn bɛ yen bi k'u bɛ k'u kun bɔ bi n'i y'a jateminɛ nin bɛɛ ka dosiye bɛ bi an ka faama bolo n'o ye ibrahim bubakar keyita i m'a ye a maa si tɛ ka se ka politisiyɛn si tɛ ka bɔ sisan ka k'a bɛ kanpaɲi kɛ parce que u tɛ se ka kanpaɲi kɛ kun jumɛn de kan bɔ i k'i yɛrɛ yira n'i bɔra k'i yɛrɛ yira dosiye bɛ bɔ i kan fo k'i sa kanpaɲi ko bɛ nɛgɛ bɔ e kɔnɔ ɔ donc maliyɛnw an kan k'o yɔrɔnin dɔrɔn jateminɛ bon n bɛ bɔ o kɔnɔna la n bɛ na ko nin wagati in na to b'an kɔnɔ musa sinko kulubali o ka mankan bɛ sen na a mɛ musa ale ye kojuguba de kɛ nin ye parce que n'i y'a ye ko k'a ye kojuguba kɛ n'a ka d'aw ye aw bɛ se ka video in kolonkolon ko fo jeliba ko k'a k'a mɛn parce que n bɛna kangari kelen da videomani minnu bɛ bɔla bi k'a fɔ ka ko vraiment k'u b'a essayer k'u bɛ campagne kɛ parti politique ye k'u k'a dabila surtout yɛrɛ minnu bɛ CDR kɔnɔ wa ani CDR cɛdenw u bɛ diɲɛ fan o fan n'i ko ko cdr yɛrɛ dɔrɔn cdr bɛ diɲɛ fan o fan k'u kana bɔ nin wagati in na an ka ba camancɛ yiri kɔnɔ fɔlɔ komi u yɛrɛ b'a la ko kɔnkɛrɛ bɛna kɛ ɔ donc ni kɔnkɛrɛ kɛra sisan ni porte parole bɔra sisan n'o ye ba camancɛ yiri ye arasibaci ye n'o bɔra sisan dɔrɔn ee maa minnu bɛ appel la k'u ka pardon dɔɔni quoi ko n bɛ direct la quoi han ni n taara direct la u bɛ se ka n wele donc ni mun b'u fɛ k'a fɔ n ye u b'a fɔ n ye ɔ n bɛ se ka mun fɔ n ko ko cdr cɛden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani maa o maa n'i bɛ arasi suivre la ani videomani fɛn o fɛn n'i bɛ ka arasi suivre ko maa si kana bɔ nin wagati in na k'a fɔ ka k'i bɛ mɔgɔ fɔ ka k'o ye kandida ye paseke ka d'a kan ni maa fɛn fɛn bɔra nin wagati in na k'o fɔ sisan dɔrɔn i b'an ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo paseke n'i y'a ye bi an bɛɛ sigilen bɛ an bɛɛ sigilen bɛ ka arasibaci de kɔnɔ arasibaci ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn a vraiment bon donc maliden hɔrɔn bɛɛ ani sedɛri cɛden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko vraiment k'an ka karisa suteni n'o fɔra sisan anw yɛrɛ minnu fana bɛ arasibaci kɔ anw fana b'an sigi ka analyse de kɛ k'a lajɛ a est-ce que nin tigilamɔgɔ ye mɔgɔ fasɔn jumɛn don an fana b'an ka analyse kɛ ko maa si tɛ denmisɛnnin ye mɛ k'an bɛ mun fɔ bi videomaniw ye han na anw minnu ka bɛ sedɛri kɔnɔ na anw minnu ka bɛ arasibaci fɛ ko bɛɛ k'i makun nin wagati in na pour que an ka kɛlɛ kana tiɲɛ an bolo parce que juguw sigilen bɛ k'o dɔrɔn de kɔnɔ sisan dɔrɔn sedɛri mɔgɔ dɔ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ko wayi k'an bɛ fɛ ka kanpaɲi kɛ nin ye bon donc ko an ka kɛlɛ kana tiɲɛ an bolo fɔlɔ jama ɲɛmɔgɔ a bilakun ye maninfin aw ɲɛma han kuma de kama ni kuma wagati nana a bɛ bɔ ka kuma ɔ n'an k'u ka arasibati ye an ka porte parole an k'a to fɔlɔ komi congrès ko kuma yɛrɛ bɛ sen na ni congrès banna ni sedɛri mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan k'o fɔ malidenw ye ko donc an bɛ baara kɛ n'o o yɔrɔ in ye tara m'an faamuya vraiment fɛn o fɛn ani maa o maa k'i ko k'i bɛ sedɛri kɔnɔ ani maa o maa k'i ko k'i bɛ arasibati fɛ bɛɛ k'o dabila fɔlɔ an kana k'an bɛ kanpaɲi kɛ maa si ye an bɛna fɔ k'an bɛ kanpaɲi kɛ maa fɛn fɛn an k'an sigi an k'a lajɛ nin cɛkɔrɔba fɛn fɛn nin si tɛ se ka mali ka afɛɛrɛ kɛ tuguni ɲɔgɔn nɛgɛn yɛrɛ ka bɔ a la nin si tɛ se ka mali ka afɛɛrɛ kɛ anw mago bɛ mɔgɔ jumɛn na jeune jeune min fana ni jamana ka juru t'a la parce que ni juru t'i la i bɛ se ka baara kɛ i hakili sigilen taara m'an faamuya an mago bɛ jeune na jamana ka juru tɛ maa min na a kun kɔrɔtalen bɛ se ka bɔ min ka di a b'a kɛ jamanajɔ la parce que mali bɛ yɔrɔ min na sisan nin cɛkɔrɔba bɛɛ kan ka ta ka bɔ yen de mais an t'a fɔ k'an mago t'u la an mago bɛ jɔ u la dɛ parce que ka da mun de kan expérience b'u la bon nin cɛkɔrɔba ninnu filɛ u kan ka bila kɛrɛfɛ ka kɛ mɔgɔ façon jumɛnw ye kɔnseyew tara m'an faamuya parce que expérience de b'u la plus de 40 ans 50 ans u bɛ politiki la parce que kɛlɛ yɛrɛ selen bɛ yɔrɔ min na sisan kɛlɛ kɛlen don stratégie de bon donc min ye k'a fɔ ko n bɛ kuma dɔɔni arasibati kan maliyɛn aw yɔrɔ lamɛn ka ban a ye arasibati to yen a k'a ka baara kɛ intelligence bɛ arasibati la kojugu kuma man ɲi n'i y'a ye arasibati tɛ ka kuma a n'a ka stratégie de bɛ ɲɔgɔn na ala de y'a da nin kama tara m'an faamuya ɛ sinɔn n'a sɔrɔ arasibati ye mɔgɔ façon bɛɛ fanɛni banɛni bɛ dala arasibati kan bi ani kuma min bɛ fɔ la arasibati kan bi sanko b'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ don a tun bɛ bɔ k'o kɛ mais arasibati ɲɛ tɛ bi la i b'a fɔ an b'a fɔ cogo min na mɔgɔ i bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minnɔgɔ de kama bon donc min ye arasibati ye an k'a to tranquille la a k'a ka baara kɛ donc congrès mana kɛ sisan n'u bɔra ka maa min fɔ an ye k'an ka voter k'o ye donc nin wagati la anw yɛrɛ fana b'a lajɛ k'an ka analyse kɛ est ce que a tigilamɔgɔ ka passé bɛ cogo di gouvernement minnu tɛmɛra ka tɛmɛ président minnu tɛmɛra ka tɛmɛ a tigilamɔgɔ ye mun de kɛ mais min ye musa sinko ka côté ye n bɛ se k'a fɔ quoi ale yɛrɛ a ye erreur ba de kɛ fɔlɔ parce que mun na a ye erreur ba kɛ maliyɛnw n b'a fɔ a ɲɛna ne jeliba de b'a fɔ a ɲɛna jɔyɔrɔ la a y'aw sigi a k'a lajɛ un mois an b'o dafa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ bɔ ni musa sinko ka dossier dɔw ye yan han k'a mangoya maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye parce que maa si tɛ gouvernement in kɔnɔ k'a fɔ ban ko trou tɛ min kɔfɛ maa si tɛ gouvernement in kɔnɔ ka ban k'i ka dossier tɛ ibk bolo bon donc n'i y'a ye hali politicien ninnu olu tɛ ka bɔ ka kuma sisan ka campagne kɛ k'u yɛrɛ yira nin yɔrɔ in de don bon maliyɛnw n b'a fɛ an k'o yɔrɔnin in faamuya e sigi a faamu c'est pour cela que an kana bɔ k'a fɔ k'an bɛ kanpaɲi kɛ mɔgɔ ye n'an bɔra k'a fɔ k'an bɛ kanpaɲi kɛ mɔgɔ ye sisan an b'an ka baara bɛɛ tiɲɛ wa ne ka cɛ basir kɔfɛ n b'i ta wa n bɛ direct la wa i y'a mɛn wa i y'a faamuya grand frère dɛ kɔfɛ n b'i ta i m'a faamuya nin maa fan fɛn fɛn tantɔ la nin bɛɛ ka dossier nɔgɔlen don a bɛɛ lajɛlen ka dossier de nɔgɔlen don mais musa sinko ka côté maliyɛnw ne de b'o fɔ aw ɲɛna bi walayi an bɛ un mois sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ u b'a ka dosiyew labɔ sisan ka jɛnsɛn jɛnsɛn videomaniw na ka jɛnsɛn jɛnsɛn journalisiw la pour que ka bɔ n'a ka dosiyew ye k'a tɔgɔ tiɲɛ bɔn ni dɔ y'a kow ta k'a jateminɛ i bɛ t'a ye tɔgɔ tiɲɛ tɛ a kɛra cogo cogo truc dɔ b'a kɔfɛ bɔn donc n bɛ tɛmɛ o yɔrɔnin na mais mun ye cɛkɔrɔba ninnu ka côté ye maliyɛnw anw mago tɛ nin si la nin politisiyɛn cɛkɔrɔba fɛn fɛn filɛ nin ye anw mago tɛ nin si la anw mago bɛ mɔgɔ min na sisan jeune jeune façon jumɛn jamana ka juru tɛ maa min na maninfin b'a fɔ on dirait an ka jateminɛ dɔrɔn n'i sannen don maa min b'i san est ce que i bɛ se ka bɔ ka tiɲɛ f'a ɲɛna wa a mana ko kɛ cogo cogo e b'a essayer ka négocier a bolo de mais bi mali bɛ yɔrɔ min na bi anw mago tɛ nin si la anw mago bɛ jeune de la jeune mun ni jamana ka juru t'a la n'a fɔra ko jamana ka juru tɛ jeune mun na o ye mun de ye sisan maa mun a ka ani gouvernement hali n'u ye baara kɛ tun t'a bolo o mɔgɔ baden de bɛ mali la est ce que y'a faamuya sinon n'i y'a ta k'a jateminɛ bi jeune international baden de bɛ fonctionnaire international baden de bɛ mali la bi u bɛ yen u ye bɛ ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ u bɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna la donc anw mago b'o mɔgɔ façonw la wa fana faso in fana kanu ka kɛ a la c'est pour cela que n b'a fɛ k'o de fɔ anw minnu bɛ yen n'an bɛ bɔla réseaux sociaux kan ka kuma CDR n'an bɛ CDR kanubagaw ye n'an bɛ bɔla ka video kɛ k'an bɛ CDR défense ta bɛɛ k'i kɔlɔsi nin wagati in na parce que an bɛ ka na don kɛlɛ min kɔnɔ tantôt là kɛlɛ in stratégie de don bon donc ni maa o maa n'i m'a faamuya kumakan man ɲi e mana bɔ sisan depuis sisan ka campagne kɛ sisan politicien dɔ ye sisan à la dernière minute n'a ka dossier façon dɔ bɔra k'a yira i la vraiment a bɛ kɛ maloya ye donc an k'an kɔlɔsi o yɔrɔ la CDR mɔgɔw an k'an kɔlɔsi o la an videokɛlaw n'an ko k'an bɛ jamana in ka hɛrɛ de fɛ n'an ko k'an bɛ fɛ ka jamana in bɔ nin dingɛ in de kɔnɔ donc nin yɔrɔnin in na an k'an kɔlɔsi kojugu an kana bɔ ka maa si yira fɔlɔ k'a fɔ ka ko n bɛ karisa fɛ e mana fɔ k'e bɛ karisa fɛ bi faama minnu bɛ yen bi nin bɛɛ ka dossier b'a bolo nin bɛɛ ka dossier b'a bolo u bolo musa sinko kɔni o nin y'ale kɔni lui il est mal barré ne jeliba de b'o fɔ lui il est mal barré parce que mun na il est mal barré ale y'a yɛrɛ lase problème de ma bon cɛkɔrɔba jugu minnu bɛ yen n'olu ye politiciens ye bɛɛ b'a dɔn u tɛ ka se ka kuma sisan u tɛ ka se ka kuma kun jumɛn la kun de b'a la parce que nin si tɛ yen ko mun ka dossier tɛ IBK bolo cɛkɔrɔba dɔ y'o fɔ an ɲɛna ko bɔn ko sisan kɔni ko a wulila ka bɔ sunɔgɔ la a wulila ka bɔ sunɔgɔ la cogo di kuma kɔrɔma de don maa ni maa kumara dɔrɔn i sigi dɔrɔn i k'a kumakan jateminɛ voilà sisan aw k'u ka ko n bɛ dalen don bɔn sisan n wulila n wulilen ye mun ye sisan o ye menace de ye sisan ka bagabagali kɛ wa n bɛ mun fɔ fana maliyɛnw ye an k'a essaye an ka kow cɛ jate minɛ parce que an ka gidi bɛ yɔrɔ min na bi ale de kɛlen don menace ye bi gouvernement in bolo a kɛlen don menace ye bi gouvernement in bolo bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc n'an m'an kɔlɔsi u b'a essaye sisan ka pagaille nin dɔ wuli ka mankannin dɔ wuli o mankan in mana wuli sisan a mankan in mana taa arasa ka côté la sisan donc a bɛna kɛ ni fitinɛ ye n'o dun kɛra ni fitinɛ ye sisan u kana na essaye k'an ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen to an bolo bɛɛ ka arasa to yen a ka baara kɛ a kelen na parce que arasa kunkolo min b'a la ala de y'a kunkolo d'a ma a fɛn bɛɛ b'a la donc maa si kana bɔ sisan k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ yira ko nin ye kandida ye arasa ni congrès kɛra ni arasa bɔra ka mun fɔ sisan o la an yɛrɛ b'a lajɛ a vraiment mun fɔra sisan ko cdr mɔgɔw ka a bɛna k'an ka a bɛna a bɛna k'an ka kandida ye an bɛ jateminɛ kɛ a tigilamɔgɔ jɔn de don depuis a fitinin fo ka na se bi ma jamana ka juru b'a la wa a delila ka jamana ka wari dun wa anw de b'o dɔn parce que maliyɛnw bi alternance 2018 in vraiment an ka ko bɛɛ b'o de bolo est-ce que i m'a faamuya donc mun bɛ fɛ ka bɔ ka nin video kunkuruni de kɛ vite fait la video in yɛrɛ baselen b'o mun yɛrɛ kan n'o ye anw cdr mɔgɔw ye n'o ye anw videomani mɔgɔw ye maa si kana bɔ nin wagati in na k'a fɔ i b'a fɔ ka ko wayi vraiment an bɛ fɛ ka campagne kɛ nin ye an k'a to yen congrès bɛna kɛ ni congrès kɛra donc ni cdr diɲɛ cdr bɛɛ jɛra ka mun fɔ arasi bati ka bɔ k'o publier an ye donc n'an bɛ se ka baara kɛ n'o hukumu kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o ye mais n'an ko sisan k'an bɛ bɔ sisan ko ka bɔ sisan ko k'a kɛ ko vraiment ne bɛ nin de fɛ ne bɛ nin de fɛ a bɛ na n'an ka kɛlɛ tiɲɛni y'an bolo an bɛɛ dun ko k'an bɛ yɔrɔ min na bi ko nin faama ni nin faama jugu ninnu an bɛ fɛ u ka taa ka bɔ an da la ɔ n'an ko k'an bɛ fɛ u ka taa ka bɔ an da la o tɛ se ka ɲɛ fo anw yɛrɛ dama an ka to hakilina kelen de la o hakilina kelen ye mun ye n'o ye jamana changeli ye tari m'an faamuya donc n bɛ mun fɔ maa si kana kuma k'a fɔ n bɛ vote nin ye wa n bɛ vote nin ye an ka nin ko bila attente la fɔlɔ donc donna nata kama tiɲɛ bɛ na donna nata kama tiɲɛ bɛ na bɛɛ ka arasa to yen n'i y'a ye arasa tɛ ka kuma a tɛ ka kuma kun min na o de ye nin ye mɔgɔninfin kuma man ɲi n'a kumara sisan arasa mana muni kelen fɔ sisan dɔrɔn reseau kan dɔrɔn a b'a ye dɔrɔn ampleur bɛ don a la bɛɛ b'a ta jugu b'a ta sisan k'a fabrike cogoya suguya bɛɛ la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la nin wagatini nin kunun ni bi cɛ kelen don ka montage suguyaw bɛɛ kɛ montage suguya bɛɛ bɛ ka k'arasa kan han mali n'i y'a kow ye i yɛrɛ b'a dɔn maliyɛn si tɛ ji min na ni bitɔn kɔnɔ tuguni bɛɛ b'a dɔn ninnu ye ko montelenw ye mais maa min yɛrɛ ko ko n bɛ fɛ ka arasa yɛrɛ ko n bɛ fɛ k'a malo yɔrɔ kɔni n'o ye ko kɛ a tɛ digi nin kɔni jeliba la parce que o y'a t'a bɔ a da ɔ minnu yɛrɛ fana ko ko arasa tête man di n ye an k'olu to yen bɛɛ ka arasa to yen a ka baara kɛ n'a ka hakilinata ye tari m'an faamuya bɛɛ k'a to yen a ka baara kɛ n'a hakilinata ye parce que kɛlɛ in yɛrɛ selen bɛ yɔrɔ min na sa stratégie de don mais misali ye mɔgɔ caman t'o ko faamuya cɛkɔrɔba ninnu filɛ nin ye expérience de b'u la plus de 40 ans 50 ans est ce que a fɔ ma u bɛ nin domaine kelen de kɔnɔ bɔn donc u bɛ ɲɔgɔn gosi yɔrɔ dɔn u bɛ ɲɔgɔn gosi yɔrɔ dɔn an k'olu to yen olu ka ɲɔgɔn gosi mɛ anw fana sisan n'anw ye maliden ɲuman ye n'an ye sidɛri mɔgɔw ye sisan anw fana an ka kɛlɛ kɛ ni stratégie ye stratégie ye mun ye fɔlɔ nin wagati in na bouche bée an k'an makun an kana mɔgɔ si yira fɔlɔ ko nin y'an ka candidat ye wagati min na ni congrès kɛra ni congrès kɛra bɛɛ lajɛlen mana bɛn mun kan a bɛ fɔ porte parole ye ni porte parole bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ an ye an dun b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli sedɛri mɔgɔw tɛna fɔ k'u bɛna maa ta ka na sigi an kunna maa min dun n'a ka tarasi man ɲi maa o maa n'i ka tarasi man ɲi sedɛri tɛna o di anw ma donc nin video kunkurun de tun bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen vraiment vraiment ala ka sijan ani labanko ɲuman ani jamana jɔ dusukolo ala k'a don an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan ko jeliba ko ni dugu jɛra n'an y'an bolo don diɲɛ fɛn o fɛn na ala k'a kɛ hɛrɛ badabada y'an bolo donc maliyɛnw ko an bɛ ɲɔgɔn bolo ko fɛn bɛɛ kɔ fo janfa donc k'an bɛ ɲɔgɔn bolo ko fo fɛn bɛɛ ani janfa an kana sɔn dɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo miniyanba ka dingɛba da fɛn bɛɛ fo janfa jeliba ka kuma o dɔrɔn de an bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ mɛ an kana sɔn nin wagati in na an ka ɲɔgɔn janfa n'an ye ɲɔgɔn janfa dɔrɔn a tɔgɔ b'an na an bɛ kɛ juguw sago ye n ka foli bɛ diɲɛ sidɛri bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ hadamaden kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ ɛsipaɲi sidɛri n ka foli bɛ itali sidɛri n ka foli bɛ faransi sidɛri n ka foli bɛ etazini sidɛri n ka foli bɛ angola sidɛri n ka foli bɛ sidafiriki sidɛri bɛɛ lajɛlen tarama faamuya donc nin video kunkuruni de tun bɛ n bolo ka nin ladilikan di hadamaden kɔnsiyanw ma nin video kunkuruni de tun bɛ n bolo ka di sidɛri cɛdenw ma a banna maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment an y'o de fɔ ko dumuni foyi tɛ saya jeliba yɛrɛ kɔni bɛ yan kɔni ko dumuni sinon minnu bɛ bu ne bɛɛ la walayi jeliba tɛ ninnu jate olu ka dɔ ko o la ɔn olu bɛ arasa nɔfɛ ko kɛlɛ la anw bɛ jamana jɔ kɛlɛ la bon donc an tɛ ɲɔgɔn ye wa an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira fana la ɛ n'a sɔrɔ ko kun bɛ mɔgɔ ban san b'a sɔrɔ ko kun ye arasa ban sa arasa ka ko bɛ ala de bolo ni kuma tun bɛ mɔgɔ ban san b'a sɔrɔ arasa banna diɲɛ fan naani bɛɛ dar'a kan diɲɛ fan naani bɛɛ dar'a kan mɛ est-ce que arasa y'i kɔsi mɔgɔ la a arasa ma bɔ ka maa si jaabi e arasa bɛ ka hali minisiri minnu gosi maliyɛnw a y'a jateminɛ dɔrɔn arasa bɛ ka minisiri fɛn o fɛn gosi n'i y'a ye k'i gosi i bɛ ka jamana nafolo de dun mɛ ni i bɔra yen sisan o jamana nafolo dunyɔrɔ la i y'arasa ye ka jumɛn tɔgɔ bɔ a da depuis yan yɔrɔ la i b'a dɔn ka ko hɔrɔnya in ye kelen de n'i ye arasa ka mɔgɔ o maa gosi n'i tɛ gouvernement kɔnɔ wa hali n'i bɛ gouvernement kɔnɔ k'e tɛ ka jamana nafolo dun arasa tɛ s'i ma mɛ n'i y'a ye a ka mɔgɔ o maa gosi i bɛ ka jamana nafolo de dun ɔ n'e ye jamana nafolo dun n'arasa y'i gosi n'ala y'a kɛ n'i taara arasa b'i to yen arasa y'o de fɔ a tɛ maa si kɔ ale tɛ maa si kɔ a bɛ système de kɔ dunko juguya min bɛ yen a b'o de kɔ a tɛ maa si kɔ donc il faut que an k'o de faamuya an ka jugu ninnu to yen et puis fana ne jugu ninnu ne nin bɛɛ arasa to yen walayi arasa tɛ tiɲɛ kan nkalon suguya bɛɛ bɛ ka tigɛ ka da arasa la montage suguya bɛɛ bɛ ka kɛ arasa kan ah vraiment tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni mɔgɔninfin n'a sɔrɔ i si sen fila ni bolo fila tɛ ala bolo san b'a sɔrɔ arasa ko banna arasa tɔgɔ kura yɛrɛ fana sisan ye mun ye de ko ko tɛ maa ban ko tɛ se ka arasa ban dɛ a tɔgɔ yɛrɛ don fana tun jeliba b'a bolo diɲɛ don o don jeliba bɛ tɔgɔ kura de da arasa la ko tɛ maa ban arasa tɛ ban dɛ walayi a tɛ ban anw bolo yan donc n'an bɛ ɲɔgɔn bolo ko fɛn bɛɛ ko fo janfa i b'a fɔ an n'u y'o de fɔ an ka slogan de ye maa o maa bɛ arasa kɔ a si tɛ arasa kɔ en personne a bɛɛ bɛ arasa kɔ kumakan min de bɛ ka bɔ a da ee jugu a t'o faamuya ten ko kumakan min bɛ ka bɔ a da k'an b'a kɔ o de la cɛɲɛ tɛ wari tɛ minisiri tɛ depite tɛ mɛri tɛ citoyen de don i b'a fɔ anw e can t'o barika da ten mais an ka jugu ninnu to yen walayi n'u yɛrɛ y'arasa to yen yɛrɛ o man di ne ye diɲɛ don o don u ka bɔ ka jugu nkalon dɔ d'a la maliyɛn bɛɛ ko k'olu y'a faamuya ka ban depuis fɔlɔ ni maaw tun b'a maaw lamɛn sisan maaw yɛrɛ t'a maaw lamɛn la tuguni anw ko wa ko kolon wasara kolon wasara a banna fɛn bɛɛ kɛra fɛn bɛɛ kɛra arasa la non mais arasa a b'e ni ala ni kira cɛ i ba ye den wolo walayi bilayi i ba ye den wolo non ko tuma dɔ ne bɛ n sigi ka arasa lajɛ ne dabali de bɛ ban adamaden tɛ se ka kɛ tan hɔn a conscience bɛ tranquille la a bɛ bɔla ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ta k'a f'u ye ni maa dɔ don san b'a sɔrɔ a panikera mais ala de y'a fabrike ala ye maa o maa fabrike hɔn walayi adamadenw a tɛ se k'o demonte e nin kɔrɔ tɛ sa jakumanin k'a ka nɔnɔ san k'a b'o min i bɛ tila k'a fɔ ko nunsi kana k'o la kabako de dan don maliyɛnw k'an bɛn u ka dɔ k'o bɛɛ n'a ye an bɛ an bɛ jamanajɔ kuma dɔrɔn de kɛ la walayi an tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ jamanajɔ kuma dusukolo in dɔrɔn ala k'o don maliyɛn bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn bolo